la suguya bɛɛ lajɛlen de kama bi an bɛ mɔgɔ min fɛ yen ale tɛ mɔgɔ dogolen ye sabula mɔgɔ don min ka baara a bɛ baara suguya camanba de kɛ an fɛ yen mali la n'i ko kamera a b'o dɔn wa filimu dilan kɔni o kɔni kuma tɛ filimu caman bɛ yen nɔ ni olu bɛ an ka kɔrɔlenw kan olu filimu ninnu dilannen bi bi na a bɛ kɛ i n'a fɔ an bɛ o kɛnɛ kan ala ni cɛ in o ka cɛsiri sababu la a ye o filimu ninnu dilan ne ni ɲɔgɔnna caman anw bɛ to k'o lajɛ k'an laɲɛnajɛ ni o ye

tɔntɔn a ni ɲantuma nse laadalako la tiɲɛ don i tɔgɔ ani jamu fɔra nka a ka kan i ka segin ka présentation kɛ tuguni eh, ni yanni ne ka présentation kɛ ne tɔgɔ bɔkari sidibe yanni ka présentation kɛ mhm. ne bɛ eh, bonyamasegin de kɛ aw ma parce que a ye a bɔra a y'a sen bɔ a kɔnɔ kɔrɔ mhm. ka na k'anw ka baara in lajɛ baara in ale ye politiki mɔgɔw mɔgɔ caman télévision mɔgɔw ni journalistes ni fɛnw olu bɛ boli olu de nɔfɛ bon mɔgɔ minnu bɛna anw nɔfɛ sinima baarakɛlaw nɔfɛ n'u nana anw tɛ se ka kuma daminɛ cogoya si la f'an k'u foli kɛ fɔlɔ parce que aw bɛ bolila an ka seko n'an ka dɔnko la o kɔ o kɔrɔtali kɔ an b'o dugawu de kɛ ala k'a kɔrɔta ala ka ka eh, télévision ala k'a kɔrɔta ala ka ɲɛta caman di aw ma ala ka baara tɛmɛ ko ɲuman ala k'o di aw ma bɔn n'an y'o cɛkɔrɔba duwawu kɛ an bɛ sɔrɔ k'a fɔ ko ne tɔgɔ ko bɔkari sidibe mhm. ne ye siniman baara de kɛ mais n m'a daminɛ siniman baara la dɛ ne ka ekɔli fitinin na mhm. ne ye ekɔli fitinin kɛ eh, medinakura ekɔli de la bɔn o medinakura ekɔli la o bannen an nana ka na eh, lise buyagi kɛ o lise buyagi bannen donc u nana ko mali sinimanbɔlaw

ko concours de présélection en vue d'une formation à l'extérieur ko ka concours kɛ ka mɔgɔ dɔw ta walasa k'u bila ka taa siniman kalan kɛ kɔfɛla la n'u nana olu ka kɛ mali siniman yɛrɛ yɛrɛ taabolo o ka o ka o ka da olu kan bon maintenant u y'anw ta o de la anw nana ka taa centre national de production cinématique la o tuma la ale tun bɛ eh, ministère de l'information de la bon an taara yen nɔ an ye san saba kɛ kamera la yen nɔ an bɛ kameramaniya kɛ mais o bannen an ka formation bannen dɔrɔn ko an bɛ taa extérieur la minisiri yɛlɛmara minisiri kura min nana o ko ko e ko sinimanko in t'ale ka fɛn ye o priorité banna donc anw tora yen ten an mɔgɔ seegin u tun ko ko mɔgɔ tan ni wɔɔrɔ min bɛ yen nɔ u ye mɔgɔ seegin ko k'olu maintenir donc mali siniman tun bɛ mɔgɔ mɔgɔ da la laji jabate eh, laji jakite sidi jabate ani leopold togo ni yusuf kulubali ni fɛnw mali sinima u ye san tan ni joli kɛ effectivement o tigiw ye ko min ye ani alasani kuyate o tigiw ye min ye a kuma la ko ka mali sinima kɔrɔta o mɔgɔw de nana olu de ye mali sinima in ta san mugan ni duuru san bi saba mali sinima b'olu de kɔ la sisan ne yɛrɛ tun b'o de lot la bon mais u nana fɔ ko télévision k'o bɛ dayɛlɛ ɔ maintenant ko ka mɔgɔ dɔw bila ka taa télévision so la donc u y'anw tɔgɔ di o la comme ministère de l'information dɔw kɛ anw mɔgɔ saba anw y'an tɔgɔ di k'an bɛ taa télévision na u y'an bila ka taa libi an taara télévision kɛ mais an taalen libi télévision na u y'a fɔ ko an mɔgɔ mugan ni kelen de tun kan ka taa mais an mɔgɔ tan ni kɔnɔntɔn taara ko mɔgɔ saba b'an jɛ mais u ko ko mɔgɔ dɔw ko f'u ka fɛn fila dege u ko ne ma ko bakari e bɛ kamera kɛ déjà cnpc la ko est ce que i tɛ se ka montage kalan kɛ k'o fara i kan donc ne ye montage de kalan libi yen donc ne nalen mali télévision so la u nana an ye télévision daminɛ a daminɛlen u ko ne ma ko ne ka taa montage la ne ko non ne ye san saba kɛ ne bɛ caméra de kalan na centre national de cinéma na maintenant aw ko ko ne ka na ko ka na montage kɛ ne ko non ko ne bɛ ɔ ko n'o tɛ ko bon ne bɛ montage kɛ n bɛ caméra kɛ ko n bɛ montage kɛ ko parce que ko mɔgɔ t'u bolo bon donc ne tun bɛ caméra kɛ sɔgɔma wulada fɛ ne bɛ montage kɛ ka tila ka diffusion kɛ donc an ye san caman k'o la u nana ka mɔgɔ damadɔw sɔrɔ u la eh, dɔ bɛ yen nɔ ko yamadu keyita ani eh, eh, alayi ture ala ka hinɛ a la donc olu fila nana an y'olu ta olu tun bɛ groupe ni fɛnw na u y'olu ta ka na ko k'olu dege montage la olu selen montage la ne continuera ka taa n ka kamera fɛ ne ye kamera kɛ mais un certain moment u nana ka na bourse di parce que an ka télévision ɲɛmɔgɔw tuma bɛɛ n'u ni faamaw bɛnna ou bien mɔgɔ minnu bɛ jamana dɛmɛ

après u ye formation caman kɛ u ye ne bila tuma dɔ la ka taa ina la ne taara plus de six fois france n bɛ taa quatre mois quatre mois quatre mois n bɛ taa écriture kalan n bɛ taa réalisation kalan n bɛ taa n ye formation caman kɛ bon donc o bɛ n dɛmɛ sisan n bɛ film min kɛ la ka caman k'a la mɔgɔw bɛ étonné ko ne ye san tan kɛ san fila o san fila ne bɛ série sɛbɛn ka taa n'a série ye a bɛ a bɛ choisi parmi kɛmɛ naani kɛmɛ wɔɔrɔ cɛla ale b'a fɔ ko ka taa mali représenter a bɛ i bɛ taa mali représenter donc kabiri film caman taara aventure de seko gimba b'a la rois saison fɔlɔ rois saison filanan duguba sigi duwana do sara ani 2019 la la langue et les dents bɔn eh, min kɛra sa 2021 ne yɛrɛ de ko n ko ne san tan san fila o san fila ne bɛ série kɛ k'a sɛbɛn k'a bila ka taa a bɛ sélectionné n ko bɔn ko ni ne ma denmisɛnnin sɔrɔ ka denmisɛnnin former o san tan kɔnɔ o tigiw ka taa ka taa ne nɔna bila n ko ne tɛ taa ni n ka film ye donc ne ye film dɔ kɛ ko penda contre les gangsters de bamako bɛɛ ko k'a ɲana ko n k'a bila ka taa ne ko non ko ne ye layidu ta n yɛrɛ ye n ko ni ne ka kalanden ma se ka taa ne nɔ bila n ko ne tɛ n ka film présente fespaco la bilen donc ɲinan ta ne ma taa film bɛ pourtant n ye film kɛ n ma taa quoi oh, ok o yɔrɔ faamuyara komi an b'a dɔn e ye réalisateur ba ye an fɛ yen mali la o ka baara yɛrɛ ye mun de puisque an b'a mɛn réalisateur réalisateur nka ale ka baara ɲɛsinnen don mun de ma bon réalisateur ni a fɔra i ye ko réalisateur ale ye eh, sinima baarakɛla de ye sinima baarakɛla ye mun ye o ye eh, anw anw ye jɔn ye ale bɛ kow de lakali a bɛ komi écrivain minnu bɛ livre sɛbɛn u bɛ livre sɛbɛn a bɛ livre sɛbɛn ko dɔ de kan a bɛ livre dilan fɛn dɔ de kan sinima baarakɛla ale bɛ bi ko kunun ko ani sini ko o bɛ na cogoya min na adamadenya bɛ taa cogo jumɛn adamadenya bɛ kɔlɔsi cogo jumɛn anw ye jɔn ye maliden ale ye jɔn ye ni tubabu don a b'a fɔ ko tubabu ye jɔn ye i m'a ye mɔgɔw b'u ka kɛlɛ de kɛ n'a ye i b'a fɔ ko anw ye malidenw de ye ne yɛrɛ ka film yɛrɛ bɛɛ bɛnnen b'o de ma anw ye malidenw de ye danbe dɔw de b'an fɛ danbe ani hɔrɔnya n'i m'o kɛ i denw bɛ kɛ mɔgɔ wɛrɛw de ye quoi u bɛ mɔgɔ wɛrɛw ka culture ta taabolo ta n'u y'o taabolo ta u bɛ k'o cogoya la an bɛ fɔlɔfɔlɔ ne tun bɛ tagama u b'a fɔ ne ma ko gordon eh, gladiateurw bɛ fɛn min siri u bolo la an b'o ta an bɛ tagama n'o ye ko fɛn parce que o sinima ninnu an tun t'o de lajɛ eh, les dix gladiateurs ani fɛn ninnu ani dario ninnu ni fɛnw an bɛ t'o lajɛ maintenant an ka film rois de ségou ne kɛlen k'a kɛ u taara ni ne ye rochelle tubabuw ye ne wele deux fois i ɲɛ bɛ tubabuw ka ɲɛmɔgɔ ɲɛmɔgɔ télévision ka télévision ɲɛmɔgɔ france télévision tv5 tf1 ninnu ni fɛnw olu bɛ taa sanfɛ yɔrɔ dɔ la rochelle eh, sanfɛ u taara ne ye ka taa n sigi u kelen na ne kelen de ye farafin ye nka olu cɛla a bɛɛ tubabu bilenni mais rois de ségou de ye n lase ko ko i ye fɛn min kɛ nin ye k'e t'a dɔn u ye ɲɛnajɛ dɔ kɛ ne ye eh, tv5 sanfɛla la france télévision mɔgɔw ni fɛnw u ko ne ma bɔkari est ce que e b'a dɔn k'i ka rois de ségou nin k'a lajɛra yɔrɔ min na ka ca ne ko ko ayi ko a lajɛra argentine ka caman yɔrɔ caman kan parce que n'a an y'a kɛ tubabukan na u bɛ logiciel wɛrɛw bila la a bɛ kɛ kan wɛrɛw la kan caman b'a la u bɛ taa n'a ye o dugu ninnu na u b'a diffuser o dugu la maintenant o mɔgɔw b'a ye u b'a fɔ k'a ka ɲi bon donc an ye fɛn caman de kɛ duguba sigi ne y'a kɛ tubabukan na n ye série damadɔ kɛ tubabukan na mais o kɔfɛ mɔgɔw nana kuma caya ne dala bɔkari munna i t'a kɛ an ka kan na i t'a k'an ka kan na n y'a kɛ n ye série saba kɛ o kɔfɛ eh, bamanankan na mais a série saba si a si ma bɔ mali la a diffusera mali télévision na bɛɛ b'a fɔ k'a qualité ka ɲi mais a ma bɔ tv5 la parce que olu fɛ yen n'i y'a kɛ bamanankan na u b'a fɔ ko bon k'a audience man bon ko mɔgɔ bɛrɛ t'o mɛn wɔlɔfɔw u bɛ film caman de dilan wɔlɔfɔkan na mais anw t'a si ye hali mali la anw minnu ka surun anw t'a ye tant que i m'a kɛ tubabukan na n'i m'a double tubabukan na bon a tɛ bɔ quoi or i ka culture e b'a fɛ e fana ka dɔn a ka fɔ a ka fɔ k'i tɛ si yiri sanfɛ a ka fɔ ko i danbe la ko i t'a fɔ i fa ma ko eh, eh, eh, choquer pour éduquer ou bien ka fɛn dɔw bɛ yen nɔ o tɛ anw taabolo ye quoi o ye tubabu fɛn ye anw tɛ se ka cɛkɔrɔba neni parce que don dɔ la i yɛrɛ bɛ kɛ cɛkɔrɔba ye anw tɛ se cɛkɔrɔba tɛ se ka ko dɔw kɛ cɛkɔrɔba k'i jɔ kare kɔnɔ ka fanɛni kɛ o tɛ anw taabolo ye n'o kɛra sisan o cɛkɔrɔba o tɛ cɛkɔrɔba ye quoi sijɛ de don a si jɛra ka sɔrɔ fɛn min kan ka fɔ a ye pour que a ka kɛ cɛkɔrɔba ye o ma fɔ a ye parce que i kabini wolola i bɛ sira dɔw de ta ka initiation na anw fɛ yan o tɛ kɛ bon n'i y'a ye o bɛ kɛ sisan o tigiw nana ni fɛn wɛrɛw de ye o fɛn wɛrɛ la cɛkɔrɔbaw tiɲɛna u y'u ka valɛriw bila u bɛ nkalon tigɛ u bɛ fɛnw fɔ u bɛ fɛnw kɛ bɔn donc o mɔgɔ kelen kelenw bɛ yen nɔ olu b'u danbe kɔ ils préfèrent u b'a fɛ ka sa ka sɔrɔ ka kɛ bɔn donc réalisateur ale b'o fɛnw de ta k'a yira ko nin taabolo bɛ yen sisan n'an m'a kɔlɔsi n'an taara nin fɛ an bɛ bin dingɛ kɔnɔ ne ye filimu dɔ kɛ ko fantan ni mɔnɛ kabini indépendance tara fama fɛn fɛn nana n'i y'u ɲininka u b'a fɔ k'an bɛ fantanya kɛlɛ mɛ u bɛ fɛn fɛn kɛ k'a bila bɔn i b'a fɔ k'u bɛ ka fantanw yɛrɛ de kɛlɛ n'i taara ka taa fɔ ko ka kiyɔsiki fɛn fɛn bɛ dugu kɔnɔ ko k'a bɛɛ wuli lavaji fɛn fɛn bɛ yen k'a bɛɛ ci mɛ n'i y'a bɛɛ ci i b'a sɔrɔ o kelen kelen bɛɛ mɔgɔ duuru denbayatigi duuru wɔɔrɔ o nɔrɔlen b'o la n'e y'o ci e ɲɛ na tiɲɛ na i b'a fɛ ka dugu cɛɲa mɛ dugu cɛɲa nin est ce que i tɛ ka dɔ fara fantanya kan bɔn mɔgɔ min b'a kɛ a m'a dabɔ juguya kama dɛ mɛ a ka baara y'o de i b'o famaw taabolo bɛɛ la i b'a ye o ɲɔgɔn dɔrɔn de b'a la bɔn donc ne ka baara yɛrɛ ye k'a essayer k'a fɔ ko aa a y'a kɔlɔsi du la famille rois de segu eh, don dɔ la fa, eh, fatɔw ko eh, le fou du village fatɔw k'an ka hakili to fatɔw la bɔn eh, eh, eh, eh, n bɛ film fɛn fɛn dilan a bɛɛ ye maliden parce que an bɛ eh, kalan di mɔgɔ ma an bɛ mɔgɔw bila k'u ka taa dumuni ta ka d'u ma da dumuni d'u ma mɛ hakili dumuni o ye lamɔko ɲuman de ye ka i bilasira i ka se ka diɲɛnatigɛ kɛ nɔgɔya la donc sinima baarakɛla réalisateur y'o de ye a bɛ se ka mɔgɔ dilan k'a fɔ a ye i bɛ se ka mɔgɔ dilan n'a ka di i bɛ se ka gangster dilan komi an ye min kɛ ko polisiw ko n bɛ polisiw dɛmɛ polisiw bɛ gɛlɛya la ne bɛ se ka mun de kɛ pour que ka polisiw dɛmɛ an taara film dɔ de kɛ sisan k'o di polisiw ma dɔ ko pɛnda contre les gangsters an ye gangsters bila u bɛ fagali ni fɛnw bɛɛ kɛ ka fɛnw kɛ mais a laban i b'u minɛ an ye film laban dɔ kɛ sisan o boli bɛ daminɛ bi télévision na ko la langue et les dents ɲin ni nɛn a bɛ réconciliation de kan yanni tubabu ka na yanni eh, arabu ka na eh, mara dɔ de tun b'anw fɛ yan mɔgɔ denmisɛnninw t'a dɔn an y'o mara de fɔ film nin kɔnɔ ko enseignement de do kayidara n'i y'a kɛ i danbe maliden ye mun ye maliden tɛ sonyali kɛ n'a ye min fɔ a b'o de kɛ n'a ye min kɛ n'a ɲininkara la a b'a fɔ a b'a jɔ a la mais sisan o tɛ yen bɛɛ y'i ban malidenya ma bɛɛ y'i ban danbetigiya ma bɔn kelen kelenninw de b'a la minnu ko k'u b'a kɛ u b'olu lagosi minnu ko k'olu b'a kɛ u b'a kɛ tan donc an ka baara y'o de ye k'olu bɔ k'o kɔrɔta nka n'i b'a fɛ ka k'a ye sisan i kan ka kalan suguya jumɛn de kɛ walasa i ka se ka kɛ sinima bɔla ye n'i b'a fɛ ka kɛ réalisateur ye a fɔlɔfɔlɔ yɛrɛ yɛrɛ i ka k'a fɛ n'i ka k'a fɛ i b'i kalan parce que baaraw nɔgɔyara quoi a nɔgɔyara cogo jumɛn internet ye ko caman nɔgɔya u ye dɔnniya eh, diɲɛ dɔnniya u y'a bɛɛ ta k'a bila internet kɔnɔ eh, n'i donn'o kɔnɔ google kɔnɔ ka kɛ n'i b'a fɛ k'i kalan fɛn min na n'i donna kɔnɔ k'a ɲɛɲini i b'a ye mais ekɔliw bɛ yen nɔ sisan a bɛ san tan ni duuru bɔ sisan ne yɛrɛ bɛ denmisɛnninw kalan kalan parce que ne ye mali gouvernement ye miliyɔn kɛmɛ ɲɔgɔn u y'o de don ne ka kalan na u ye n bila ka taa angleterre ka n bila ka taa allemagne ka n bila ka taa faransi plusieurs fois ka n bila ka taa burkina ka n bila ka taa genève u ye ne bila bila mais a bɛɛ ye musaka de ye u b'a fɔ k'o jamanaw y'o wari ta k'a di anw ma ko ka mali dɛmɛ bɔn o mali dɛmɛni u ye ne kalan ne bɛ se ka jɔn kalan ɔ donc n'i ye denmisɛnninw ta ka na n'u ye n'u nana dɔrɔn n'u ye dɔɔni kɛ bɔn dɔw bɛna fɔ ne ye ko e bakari an bɛ se ka na n den bila i fɛ yan nɔ komi a tɛ fɛn na yanni a ka ko dɔ sɔrɔ k'a ka na kalan na i fɛ olu t'a dɔn ko nin fana ye kalan de ye ou bien n'u nana n'u ye dɔɔni kɛ i tɛ se ka baara in i tɛ se ka tɔnɔ sɔrɔ a la f'i ka s'a baara la n'a ye dɔɔni kɛ u b'a fɔ ko aa ko bɔn k'a a kun tɛ fɛn na ko mais k'u ye bitigi dɔ dayɛlɛ yen fɛ eh, bugulu feere yɔrɔ dɔ don ko olu ko k'u bɛ soixante mille francs d'a ma kalo kalo waa tan ni fila mhm. bɔn a bɛ t'o la bɔn ne tɛ se k'a mara parce que sara tɛ ne bolo ne b'a fɛ ne ye dɔnniya min sɔrɔ ni miliyɔn kɛmɛ ne b'a fɛ k'o de d'ale ma a ka se k'a da dumuni sɔrɔ a ka se ka mali seko n'a fɛn kɔni n'i ser'o la parce que a baara nin ka ɲi n'a bɔra président na u bɛ tapis rouge da président ye n'a bɔr'o la tapis rouge bɛ da réalisateur ani comédienw de a bɛ tagama a kan i bɛ kɛ komi masakɛ fototalaw b'u jɔ fan fila bɛɛ fɛ u b'e ta mais o tɛ sɔrɔ f'i k'i cɛsiri de ka baara kɛ bon donc an b'o de problème na nka o tɛmɛnen kɔfɛ a baara in na kabini e y'a daminɛ fo ka se bi ma i ye san joli k'a baara la ani i ye gɛlɛya jumɛn de sɔrɔ a baaraw la fo ka se bi ma mais ne ye baara nin daminɛ eh, a baara nin ka di ne ye a ka di ne ye mun na ne tun bɛ ekɔli eh, eh, la ne kura n bɛ defu kɛ la tuma min na fototala yɔrɔ dɔ tun b'an fɛ yen ne tun to ka taa n terikɛ dɔ b'o o so kɔnɔ ko solomani sar ala ka hin'a la n terikɛ in ye papa sar ye ne tun bɛ taa u ka so kɔnɔ ne bɛ taa fototala in bɛ sigi fɛ ne bɛ to ka n sigi n bɛ don n bɛ foto ta cɛ in bɛ ni fɛn bɛna taa parantikɛ in bɛna taa a b'an bila a y'an bɛɛ dege foto ta la ni mɔgɔw nana kiliyanw nana an b'u foto ta karidanti fotow ni fɛnw maintenant ne ye n ka ekɔli kɛ don dɔ la ale ni parantikɛ in bilala ɲɔgɔn na dɔrɔn a y'a bila ka taa ko ne bɛ se foto ta la ne bɛ se foto koli la ko donc ko ne k'ale ka studio ta mais o y'a sɔrɔ ale yɛrɛ taatɔ don dugu la a taara dugu la dɔrɔn san'a ka na ne ye wariba de bila a ɲɛ ko ko ee ko jaga k'ale ka parantikɛ tun b'a dunna de maintenant ko ne ka t'o la ne ko mais ne bɛ ekɔli la a ye moto kelen ta k'a di ne ma kɔrɔ ko non ko ne bɛ taa ekɔli la ko ne k'a kɛ ten ne ye dɛfu kɛ ten n bɛ studio in na marché mais tous les jours presque n bɛ kɛmɛ duuru de d'u ma ale ka darakasɔngɔ kɛmɛ n bɛ kɛmɛ naani d'a ma donc ne ye dɛfu kɛ ten ka dixième kɛ ka onzième kɛ ka terminale kɛ mais n ye ekɔliden ye mais n ye denbayatigi ye presque parce que a bɛ komi du musaka bɛ bɔ yɔrɔ min na e de b'o gérer fana bon donc ne y'o kɛ fo ka taa n se fɛn ma ne selen yen u nana concours nin lancer ne taara n ko concours nin na n ko u ko k'a ko bacheliers ani licenciés de ta mais maintenant ne tɛ eh, eh, eh, baki ka kan ka kɛ mais a ma kɛ fɔlɔ école suspension ninnu ni fɛnw bɛ ko école bɛna datugu n ko est ce que ne bɛ se ka concours kɛ ko ah ko ne ye photo ta k'o ye avantage y'i bolo k'e k'a kɛ ne ye concours nin kɛ ne kɛra troisième ye a la ɔ bon mais mɔgɔ kɛmɛ ni kɔ la ne kɛra ye donc an taara o formation na bon donc ne y'a bila ten mais maintenant n'i ko ko a ka di ye n b'a fɛ k'a f'i ye ko ne ye foto ta in a diyara ne ye o de y'a kɛ ne nana a la ne nana a la ni mɔgɔ min ko k'i bɛ sinima kɛ sisan i bɛ sinima bɔlaw ɲini ka taa ne bɛ Ntɔrɔnkelen kɛ don min na ne taara formation na faransi ni Ntɔrɔnkelen scénario in ye scénarisation de tun don ne natɔ Cheikh Oumar tun bɛ avion kɔnɔ an ye heure naani de kɛ an bɛ ka ka kuma Ntɔrɔnkelen kan a scène o scène ne bɛ taa ne ma deli ka film kɛ ni n ma taa Cheikh Oumar ɲini a ka so n bɛ taa solo nɔfɛ a ka so n bɛ taa adama darabo ala ka hinɛ a la n bɛ t'u nɔfɛ u ka so n ko bɔn n ko mali sinima de don dɛ ne bɛ n'a kɛ fili bɛ se ka k'a la ne ye kalan dɔw kɛ o ye tɛkiniki ye mɛ an ka danbe ni fɛnw aw y'a daminɛ ne ɲɛ aw b'a kɛ cogo jumɛn bɔn sisan ne bɛ denmisɛnnin ninnu ye n'u bɛ bɔ ekɔliso ninnu conservatoire ni fɛnw na ne b'a f'u ye n ko fɔlɔ n'an bɛ taa ka taa sinima kɛ an bɛ taa cɛkɔrɔba ninnu fɛ yen an b'a fɔ ko a ye taa kɛnɛ kan a ka dugawu k'an ye an bɛ filimu min daminɛ film ni dawula ni duwawu ni fɛnw de bɛ k'a kɔ quoi n'a bɔra mɔgɔw ka k'a fɛ o duwawu bɛ k'i ye maintenant ni a banna a bɛ taa kɛnɛ kan ka t'a yira mɔgɔw la i b'u wele ka taa mais sisan u bɛ film kɛ n'i y'u wele k'a f'u ye ko a cɛ aw bɛ ka film kɛ a t'a bonya d'an kɔrɔ ani fɛn ko ee cɛ aw ka cɛkɔrɔba ninnu aw bɛ tan a bɛ tan bon donc o o donna a la u ɲinɛ ko bɛ taa or nin baara in a bɛ barika ani duwawu de bolo i ye kalan sɔrɔ cogo o cogo mɔgɔw ye dɔnniya d'i ma cogo o cogo dɔw yɛrɛ b'a f'i ye ko a ko mɔgɔ m'u kalan k'u yɛrɛ de y'u yɛrɛ kalan i bɛ taa karamɔgɔ dɔ de fɛ yen o b'i kalan karamɔgɔ ye mun ye n'i nan'i sigi hali ni n'a ye miniti duuru masala o ye kalan dɔ de ye o i bɛ dɔ fɛn min faamuya o la i t'o faamuya fɛn caman bilasiralikan minnu b'a b'o f'i ye e ne bɛ taa ne si bɛ yɔrɔ min na sisan ne ka denmisɛnnin sɔrɔ ka n ka dɔnniya d'a ma o de don mais ni denmisɛnnin nana denmisɛnnin kuncɛba ale tɛ kalan sɔrɔ a tɛ dɔnniya sɔrɔ quoi bon sisan denmisɛnninw bɛɛ bɛ ka taa o de fɛ parce que i b'a dɔn o ye mun ye o majigi ni sabali o bɛ sɔrɔ an ka culture de la an kan k'o enseigner u kun an y'u to yen tubabuw bɛ ka min f'u ye internet kan u dalen don o la n'an ka kumakan ye donc ni denmisɛnnin nan'i fɛ yen au lieu a k'e lamɛn e bɛ kuma min fɔ a ye telefɔni de b'a bolo k'o digidigi a dalen don telefɔni kuma na ka tɛmɛ e bɛ kuma min kɛ bon o problème b'an fɛ yen il faut apprendre mɔgɔ minnu ye baara daminɛ i ɲɛ taa hali ni bɔgɔfini de b'a kan na taa i sigi a kɛrɛfɛ i ka to ka kalan ne bɛ réalisateur dɔ fo mɔgɔ ɲɛnamaba de don ko fuseni mayiga a nana a ye wulada kelen kɛ ne fɛ yan nɔ ko sidibe ne b'a fɛ ka nin baara in daminɛ n b'a fɛ ka baara kɛ n b'a fɛ ka n'i ka masala ne ye yɔrɔ yɔrɔ a bɛ girin ka na a b'a fɔ ko sidibe n bɛna n bɛna i lajɛ ko bɛ mɔgɔ bɔ de k'o ye bonya de ye parce que dɔnni dɔ bɛ yen n'i ye mɔgɔ kalan cogo cogo dɔnni dɔ bɛ yen i t'o d'a ma quoi o bɛ di mɔgɔ min y'i bonya i b'a d'o de ma bon mɔgɔw nana ne fɛ yan mɔgɔ caman nana ne fɛ yan ne y'u kalan mais o bonya in min bɛ di a ma ne ma se k'a di mɔgɔ si ma parce que u ma se ka sabali ka to yen nɔ dɔnni min bɛ sɔrɔ bonya kɔfɛ i k'a d'u ma quoi o ma se ka sɔrɔ faamuyara an b'a ye fana i bɛ denmisɛnnin caman ka olu dɛmɛ sinima baara ninnu hukumu kɔnɔna na komi an ka jamana na chômeur u ka ca kosɛbɛ n'a y'a sɔrɔ mɔgɔ minnu b'a fɛ ka na e fɛ yen sisan walasa olu fana bɛ se ka dege sinima bɔ la olu kan ka tɛmɛ sira jumɛn fɛ ɔ mais u bɛ na ne fɛ yan tuma caman tuma bɛɛ mɔgɔw b'a fɔ ne k'u bɛ na mais ni denmisɛnninw nana ne fɛ yan nɔ ne b'u kalan mais eh, n'i y'u kalan komi u bɛ dumuni ni fɛnw kɛ ne fɛ yan nɔ a ka ca ne tɛ tɛmɛ mɔgɔ tan kan n b'a fɔ mɔgɔ tan na n ye dɔ labila de ye n bɛ se ka mɔgɔ wɛrɛ ta sinon tuma bɛɛ u bɛ ne wele u b'a fɔ n ye ko n b'a fɛ ka n den dɔ bila ka na i fɛ yan ka na i fɛ bon minnu bɛ na ni ne yɛrɛ ye n jigi da u kan ka essayer ka n ka wariw don u la parce que tuma caman n bɛ wari don u la ka fɛnw kɛ k'u bɛ ka yɛlɛ tuma min na n ye min fɔ sisan gɛlɛya min b'a la o ye a baramɔgɔw b'a fɔ ko a tɛ ale ni fɛn ye k'a bɛ manamana ko de la k'a tɛ baara la u b'a présenter ko nin ye école karamɔgɔ ye nin ye dɔgɔtɔrɔ ye nka ale tɛ fɛn na ale bɛ tiyatiri ko ninnu de la donc pour eux i tɛ baara la i tɛ baara ɲɛnama la awɔ i tɛ baara ɲɛnama la bon donc u b'a fɔ a ye ko bitigi dɔ ye bitigi dɔ dayɛlɛ ko kɔnɔ feere yɔrɔ de don ko a ka t'o la k'o tigi bɛ waa tan ni fila d'a ma kalo la bon donc u b'a fɔ k'o ka fisa n'anw ta ye mais sisan u y'a faamuya ko ne denmuso a bɛ conservatoire la tuma min na ko k'u ka taa film dɔ kɛ k'u bɛ taa n'a ye clap ivoire la farafinna uemoa mɔgɔw u bɛɛ bɛ ɲɔgɔn sɔrɔ abijan ɲɔgɔndan dɔ la ne y'a fɔ a ye n k'a ka taa n k'a ka documentaire dɔ kɛ pharmacie ambulante kan n k'a ka taa a ko k'ale t'a kɛ bon ani grève bɛnn'u fɛ yen nɔ grève illimité bɛnna école la a ko ko a papa e ka sinimanko nin k'a bɛ cogo jumɛn ne ko n ka an k'a kɛ a y'a kɛ a y'a tourner a taara n'a ye a gagnera u ye 3 millions d'a ma ka trophée fila d'a ma mali ka trophée ta uemoa yɛrɛ la o y'a sɔrɔ mali ka participation wɔɔrɔnan de y'o ye mali k'a ta siɲɛ fɔlɔ min na o kɛra o ye mais ale tun t'a dɔn ko o de don a nalen u tilala ka bourse d'a ma tuguni 3 millions tuguni k'a ka taa faransi a taara faransi 45 jours mais a taara o bɛɛ la ka na k'a sɔrɔ mali école tun datugulen don ale tun ko k'ale tɛ taa école min kama o école datugulen don a taara ka t'o formation kɛ ka tila ka na k'a ka diplôme sɔrɔ sisan a bɛ états unis bon mɛ a taa sinima baara la mɛ mɔgɔ minnu bɛ na n'u nana ne b'a f'u ye n ko a ye na ni sinima de don bon actuellement ne fɛ yan nɔ musomani naani musomani duuru ani cɛmani duuru olu de bɛ n bolo yan nɔ a kalan na bon muso furulenw de don bon muso furulen ka problème ka ca bon sunkalo in na an tun y'u bɛɛ bila n k'u ka taa k'u ka tobiliw la ni tobili banna n k'u bɛ na bon o de b'a la ne fa komi an ɲɛ b'a la fana trofe camanba o sɔrɔla mhm. est ce que an bɛ se k'a dɔn hakɛ minnu sɔrɔla an'u sɔrɔla hukumu minnu kɔnɔna na jamana minnu na n'i da bɛ se ka se o fana ma ye ni n'u ye ne ɲininka ko ne ka trofe jumɛn sɔrɔ ne b'a fɔ ko ne ma trofe sɔrɔ trofe minnu ka di ne yɛrɛ yɛrɛ ne tɛmɛtɔ ni ye ne ka filimu bɛ bɔ komi bi dɔ bɛ daminɛ ko la langue et les dents tuma dɔw la ne bɛ moto de ta Eh, n bɛ bɔ ka yala kare kɔnɔ n ye mɔgɔw regroupélen ye tele kɛrɛfɛ n bɛ taa n sigi u kɛrɛfɛ u t'a dɔn ne ye jɔn ye maintenant u bɛ fɛn min kuma minnu fɔ ani u bɛ panni minnu kɛ ne ka fɛn kɛrɛfɛ o de ye ne ka trophée yɛrɛ yɛrɛ ye maintenant ou bien eh, ne ka denmisɛnnin ne ka denmisɛnnin dɔ kalan n bɛ denmisɛnninw tɔ u bɛ caman ta o dɔw taara eh, trophée ta burkina u dɔw taara deux fois ne ka kalanden bɛ taa mali représenter fespaco la fespaco ye farafinna bɛɛ de ka ta ye u bɛ film dilan u bɛ na don min na u tɛ fɛn dɔn film ko la u bɛ film dilan ka taa ni film y'a kɛnɛ kan bɔn donc u bɛ taa mali tɔgɔ la u bɛ avion billet d'u ma ne ni dɔw bɛ taa maroc ani fɛnw o ye trophée ba de ye ne bolo sinon ne yɛrɛ ta la bɔn u taara n ye yɔrɔ caman ne m'a fɔ n taara kɛnɛ kan eh, tubabuw ka télévision ba ninnu france télévision ni tf1 ni fɛnw an ka taa n sigi tabali kelen kan ka dumuni kɛ bɔn sinema de y'o lase ne ma o ye trophée de ye quoi bɔn o tɛ ko fɛn ye bɔn donc ne b'o o de lajɛ o de ye ne ka fɛn ye nka kabini e ni baara in daminɛ fo ka se bi ma fɛn jumɛn de ye e marqué ye a baara hukumu na a kɛra ɲuman sira ou bien juguman sira jumɛn de y'i marqué kosɛbɛ nin film ninnu na u bɛ to k'a fɔ ne ye ko min ye ne marqué ne ye film dɔ kɛ ko eh, ntɔrɔnkelen batoma sanogo ka ntɔrɔnkelen an taara ka t'o tourner e film nana ne nana ni batoma sanogo ye eh, ka na film bɔ a ye salle kɔnɔ ntɔrɔnkelen de ale de y'a maana kɛ mɔgɔ caman b'a lamɛn ale bɛ ka k'i pan ni ntɔrɔnkelen y'i pɛrɛn a b'i pan ne y'o lajɛ fo ne farikansi bɛ caya o o kɛra batoma ta la a filanan o ye ne ka filimu fɔlɔ ne taara ni filimu fɔlɔ ye tubabu de ye 1 million 500 di yan miliyɔn kelen ani tila n ka taa filimu kɛ ne ye mɔgɔw ta ka taa burusi kɔnɔ ekipe tekiniki ni mɔgɔw bɛɛ mɔgɔ bi naani an taara ka taa fo burusi kɔnɔ dara e an bɛ taa filimu turune e film ko k'a bɛ kɛ tɔw kan na mais a b'an danbew ni fɛnw de fɔ falaba isaw ni fɛnw ne ka karamɔgɔw de b'a la ni bɔnbaw ni fɛnw ala ka hinɛ olu caman banna sisan u ko ne ma ko ayidɛ sidibe e bɛ ka film min kɛ hali n'i ma dɔrɔmɛ d'an ma an ka film nin e bɛ ka kɛla tɔw kan na an b'a fila de kɛ an bɛ tɔw kan kɛ an bɛ bamanankan kɛ ji cira ne ɲɛ kan parce que mɔgɔw ne o y'a bila ne y'a dɔn n ko maliyɛn ninnu yɛrɛ n'i ye mali sinimanko a bɛ technicien ani comédiens de bolo c'est à dire olu b'a fɛ cogoya min na ni jamanadenw b'a fɛ ten eh, jamana ɲɛmɔgɔw b'a fɛ ten sisan y'a sɔrɔ mali sinima ko o kuma dɔ wɛrɛ bɛ fɔla la donc o o o don ji cira ne ɲɛ kan a sabanan a ye film min kɛ sisan ko la langue et les dents a bɛ réconciliation de kan ne y'a ta ka yala yala ka lettre ci ministère de la culture ma ka ci primature la ka ci service cinéma ma k'u k'an dɛmɛ an bɛ kuma na ko eh, eh, ɲin ni nɛn ko bɛn n b'a fɛ k'o de film de kɛ a bɛ taa mali représenter n y'a ɲini bɛɛ fɛ wari ma sɔrɔ maintenant comédiens min bɛ ne ka film na ninnu nana ko ko an k'a kɛ ko hali ni wari ma sɔrɔ comédiens bɛ ka kɛ comédiens bɛ taa mariage ni fɛn min kɛ u taara o wari o kɛsu ka o ci ka n'o di ne ma komi u y'a ye n tɛ ka se ka dumuni d'u ma ka n'o di ne ma u y'o kɛ dɔrɔn ji cira ne ɲɛ kan

ɛ u taara ni ne ye ko ministre de la culture k'an recevoir rama a ko ne ma ko ne ko la langue ko sidibe bɛɛ b'i ka la langue et les dents in kalama yan nɔ a lɛtiri nana don o don u ma dɔrɔmɛ di yan maintenant n y'a ci ka taa primature la o y'a bila ka taa culture la ko olu k'an dɛmɛ u ma dɔrɔmɛ di yan a fɔra ko fond dɔ bɛna d'an ma o fond ma d'an ma mais maintenant an b'o o la film nin taara ka taa mali de représenter an taara à l'affiche k'o bɛ taa bon donc télévision kuma man nɔgɔn quoi n'i y'a kɛ o de y'a kɛ yanni ne tun k'a daminɛ ne b'a fɔ ko kuma man gɛlɛn kuma ka gɛlɛn mun bɛ kuma gɛlɛya a fɔcogo kuma ka gɛlɛn mun bɛ kuma gɛlɛya a faamuya cogo ne ma nin fɔ ka mɔgɔ lagosi mais n bɛ ka k'a problème de fɔ a fɔra bɛɛ ye yan télévision ni fɛnw na ko 6 milliards bɛna di sinimabɔlaw ma an donna sow kɔnɔ ka fɛn bɛɛ kɛ a six milliard ma se ka di an ma an bɛ ka siniman kɛ makari ko la o siniman de bɛ taa mali représenter an bɔra yen nɔ ala ka hinɛ bubɛyi la an taara ani minisiri taara ka taa bubɛyi fɛ yen ka taa fɔ ko nin mɔgɔw de bɛ taa mali représenter k'an kana siniman ko kuma fɔ k'an kana wari ko kuma fɔ an ma wari ko kuma fɔ an taara ne ni denmisɛnnin ninnu fɛnw taara n'u ko k'u bɛ fɛn dɔ fɔ ko k'a fɔ fɔ réseau kan ne ko non a kan'o kɛ n'a y'a kɛ mɔgɔ minnu bɛ yen nɔ olu b'a fɔ ko a bɛ ka k'olu lagosi bon maintenant n'i dun m'a fɔ e bɛ gɛlɛya kɔnɔ mɔgɔw t'a dɔn k'i bɛ gɛlɛya kɔnɔ e la langue et les dents ale de taara mali représenter journaliste ni fɛnw bɛɛ taara la film bɛ taa avec des insuffisances c'est à dire e yɛrɛ b'a dɔn ko fiɲɛw b'a kɔnɔ e e bɛna comédien min ta o de taara ka taa ka kɛsi ci kɔɲɔ kɔɲɔ kɛsi ci ka na di e ma ko e ka taa e ka film laban n'a ye bɔn o ye diɲɛ yɛlɛmatɔ de ye anw de ka kan k'olu sara olu bɛ balo o de la u y'o de kalan kɛ ina la ka taa conservatoire kɛ olu bɛna cogo jumɛn k'o kɛ bɔn maintenant minnu y'a kalan kɛ olu fana bɛ balo a la de n'i y'olu dɔw wele u b'a fɔ ko sidibe i tɛ jɔ n'i ye wari sɔrɔ tuma min na i k'an wele parce que anw bɛ balo nin de la bɔn e dun b'a fɛ ka film de kɛ ni ne m'a kɛ mɔgɔ tun tɛ taa sa ka taa mali représenter a fɔra ko mali bɛ bɔ bɛɛ b'a fɔ télévision ni fɛnw bɛ taa i nɔfɛ ko la langue est dan ko an nana la mais la langue est dan a bɛ se ka prix sɔrɔ a tɛ se ka prix sɔrɔ parce que ne kalanna mais moyen min ka kan ka di ne ma ne ka kan ka baara kɛ o moyen tɛ d'i ma bon maintenant n sigilen bɛ taa aw de bɛ se k'an dɛmɛ k'o kuma fɔ sinon nin kuma ninnu yɛrɛ fɔli man nɔgɔn parce que n'i y'a kɛ dɔrɔn dɔ sigilen b'a ka bironin kɔnɔ o o o o ɲɛsinnen b'o o warinin de ma wari min bɛ d'ale ma sara la ale mali culture ko ale ka sira foyi t'o la bon donc o problème de b'an da la i bɛ fɛn kɛ yan nɔ ka taa n'i y'a kuma fɔ bɔn an bɛ siran fɛn min ɲɛ sa o ye ala ye mais n tɛ mɔgɔ si lagosi k'a fɔ ko ne ka kɛ e lagosi o tɛ donc n'i ko ko a ye min ɲa ne ye ani min bɛ ne kɔnɔ o y'o de ye a saba batoma sanogo ne ye film dilan canal ka na biro kɔnɔ k'a fɔ ko a a bɛ taa filanan o ye eh, comédien yɛrɛ bɛɛ k'a fɔ ne ma ko hali n'i m'an sara k'a bɛ kɛ ta sabanan u ka na ka t'u ka wari ta so ka n'a di ne ma ko n bɛ ka film min kɛ k'a ka ɲi ko ala kana to a ka jɔ ko olu ka niyɔrɔ ye nin ye e ka kan ka mɔgɔ min sara o ka na wari d'e ma k'e ka dumuni san ka mɔgɔ balo o film kɛ taa mali représenter han tonton o fana b'i ka ɲumanya de la ah. n'i y'a ye comédien kariya la k'o kɛ mhm. i fana ɲɛn'u ma de ɲuman lankolon tɛ oh, nka o tɛmɛnen kɔfɛ mhm. i ka filimu fɔlɔ mhm. o kɛra jumɛn ye ani i ye filimu joli de dilan an fɛ mali la bon maintenant ne ka film fɔlɔ u b'a fɔ ma de ko pacte social ale kɔni sɛni yɛrɛ la film n ye min f'i ye sisan comédien bɛɛ de k'a lajɛ n ka karamɔgɔw olu y'a lajɛ hali min b'a monter ne y'a lajɛ albert ne ko a ma n ko albert n ko ne tun tɛ film ko ɲɛdɔn kosɛbɛ n ko ne ye film an taara min tourner wari m'an bɔ an y'a bɛɛ di comédienw ni fɛnw ma n ko maintenant montage n ko ne ma montage jateminɛ a ko sigi bɛ yen e ka film kɔni nana hali i ma dɔrɔmɛ di ne ma ale de ye film bɛɛ monter hali monteur ma sara bon mais maintenant o ye ne ka film fɔlɔ ye ale jɛra ni film caman ye ne ye film min k'o kɔfɛ n'i ko k'i bɛ ne ka film bɛɛ jate ne ye minnu sɛbɛn k'a kɛ i bɛ tile naani de kɛ k'a tugu ɲɔgɔn na bout à bout ka taa i bɛ tile naani kɛ film bɛ bɔ la a tɛ ban mais n'i ko ne ma ko tiɲɛ ka di ala ye ko eh, n ye film joli kɛ ne b'a f'i ye n ko ne tɛ se k'o da fɔ parce que eh, ne ma tila film kɛ la ni ala ye si di yan ani kɛnɛya di yan hali bi ne bɛ film kɛ parce que jamana ale de ye musaka ta ka don na ko sinima sɛbɛn cogo filɛ a ye réaliser cogo filɛ a fɛn kɛnɛ san kelen kɔnɔ ne bɛ ala barika da san kelen kɔnɔ ne bɛ se ka seri saba sɛbɛn ka taa tourner a bɛ bɔ kabini n y'a daminɛ n ye fɛn o fɛn kɛ n bɛ ala barika da n bɛ n balimaw barika da n bɛ mɔgɔ minnu bɛ n dɛmɛ a baara la n b'u barika da mɔgɔ ma deli k'a fɔ ne ye ko sidibe k'i ka film nin man ɲi o ma deli ka kɛ rois de ségou ye duguba sigi yɛrɛdɔnbugu o fɛnw e yɛrɛ ka technicien ko sa k'ale ka cɛkɔrɔba b'a fɔ tuma bɛɛ ko ka yɛrɛdɔnbugu bila la yɛrɛdɔnbugu a bɛ ten 84 épisode ne b'a kɛ a bɛ diya mɔgɔw ye hali sisan an taara ka taa fɛn min kɛ n'a bɔli bɛ daminɛ bi su in na tele mali télévision so la rois de ségou bɛ bɔ la ortm 2 kan ale dilannen mɛnna mais don o don dɔw bɛ ne wele telefɔni na cɛ sidibe jaa i ka rois de ségou nin ka di dɛ bon u bɛ wele ko ee cɛ an ye yɛrɛdɔnbugu kasɛti lajɛ sa a bɛ ten duguba sigi u b'a fɔ dɔ de don sara retraitew kan ko ne bɛ fɛn fɔ retraitew kan n bɛ fɛnw fɔ polisiw ni fɛnw kan donc a thème bɛɛ ye mali thème ye mali mɔgɔw bɛ mali culture fɛ mali tiyatiridenw b'a fɛ a komediyɛnw b'a fɛ fɛn kelen min b'an jɛ o ye faamaw ye faamaw b'a fɔ u da la dɛ mais u k'a wale kɛ u k'a fɔ n'i y'a fɔ sisan ko n bɛ taa ka taa premier ministre lajɛ n ye lɛtiri sɛbɛn siɲɛ wɔɔrɔ ka bila ko n bɛ taa premier ministre lajɛ n ma se ka sɔrɔ u si kabini bubu ninnu ni fɛnw na ne b'a f'u ye ko n bɛ taa ka taa f'u ye a tɛ sɔrɔ président n'i y'a fɔ k'i bɛ taa président fɛ yen i t'a sɔrɔ mais an bɛ baara de la mali ye ni ne taara n bɛ mali de tɔgɔ fɔ don o don ne bɛ weleli kɛ tele kan k'u ka mali dɛmɛ parce que mali culture mɔgɔw k'a dɛmɛ maison des cinéastes ne y'a créé ko n bɛ bɛɛ fara ɲɔgɔn kan journaliste ni fɛn bɛɛ an bɛ se ka mun de kɛ mali ye bon bon politikimɔgɔw ta kuma t'anw na fo i ka pankarti ta ne ka komediyɛnw bɛɛ labɔ ka pankartiw ta ka taa ka président neni ou bien ka premier ministre neni o tɛ ne danbe la o tɛ ne kɛcogo ye o tɛ ne bɔcogo ye mɔgɔ o mɔgɔ b'a kɛ ne bɛ se ka ko o ko kɛ pour que k'o bala la ne b'o kɛ bon mais an ka hakɛ n'u y'a d'an ma danbe kɔnɔ an bɛ mali dɛmɛ bon donc ne b'o de la. d'accord nin tɛmɛnen kɔfɛ kumakan ladilikan jumɛn b'i bolo ka ɲɛsin. mali population bɛɛ lajɛlen ma ani an ka jamana ɲɛmɔgɔw ma bon ladilikan min bɛ ne bolo o tɛ ladilikan ye o ye welelikan de ye quoi n bɛ dugawu kɛ n yɛrɛ ye ko ala k'a to an nɛn ka sabati a ka fɔ ko u ye an bɛ baara min na an tɛ baara la anw yɛrɛ ye an bɛ baara min na san kɛmɛ naani san kɛmɛ duuru san kɛmɛ wɔɔrɔ a baara de don n'anw ye filimu dilan sisan rois de ségou a kuma bɛ na tuma bɛɛ mais anw bɛ sa ka san bi wɔɔrɔ san kɛmɛ wɔɔrɔ san kɛmɛ wɔɔrɔ kɛ a bɛ ye support wɛrɛw kan a bɛ fɔ anw kɔfɛ donc an bɛ filimu min dilan na sisan seko buware ninnu ni fɛnw bɛɛ bɛ k'a fɔ ko seko buware ɲana mais an y'a dilan a tɔ ma se ka kɛ an bɛ filimu min na an bɛ baara min na an ka baara tɛ quoi mali baara de don anw danbe baara de don maliden ye jɔn ye maintenant diɲɛ kɔ kan kɛlɛ de don audiovisuel la i b'a la u bɛ télévisionw datugu ma france 24 ni rfiw datugu yan maintenant o kɛlɛ de don i ni n'o de don ja dɔw bɛ na la an fɛ yan nɔ o jaw fana ka kan ka datugu de maintenant anw ka ja o de ka kan ka jira an denw na chinois y'a faamuya o chinois ni fɛnw y'a faamuya u bɛ wari bɛɛ de don u ka culture la k'a jira cɛsiri ale bɛ se ka mun ɲa i ye baara ka diplôme sɔrɔ k'i sigi so kɔnɔ ne taara angleterre ne b'a ye mɔgɔ dɔw bɛ nɔ diplôme naani duuru wɔɔrɔ de b'u bolo u ye kalan dɔw kɛ o de b'u la mɛ yan ni mɔgɔ ye diplôme kelen sɔrɔ dɔrɔn u bɛ t'u sigi k'olu ma baara sɔrɔ e bɛ baara sɔrɔ cogo jumɛn et le fait que i ye diplôme sɔrɔ o yɛrɛ de ye baara ye i bɛ wuli de ka ko dɔ de ɲɛɲini mɛ sinima na fɔ an k'o de yira mɔgɔw la ka mɔgɔw dilan cogo yira mɔgɔw la k'o o yira u la k'a fɔ denmisɛnninw ye a kana sigi k'a fɔ ko état de kan ka nin d'aw ma mɛ u t'a dɔn k'anw b'o baara de la n'i nana k'a fɔ ko sɛgɛlɛn n'i ye ji min bana dɔ de b'i sen minɛ k'o fɔ ko o de b'i i minɛ o la ni i nana ni gouvernement nana n'i y'a fɔ a ye dɔrɔn ale b'a fɔ ko miliyɔn tan ne b'o ta ka taa fura san ka mɔgɔw furakɛ mɛ ni ne y'a f'u ye n ko miliyɔn kelen di ne ma ne bɛ film de kɛ k'a ɲɛf'u ɲɛna n ko n'i ye ji de min a b'i minɛ ne bɛ mɔgɔ miliyɔn tan ou bien mɔgɔ miliyɔn fɛn furakɛ o b'olu bali ka ji min olu b'a fɔ ko ayi ko a réflexe fɔlɔ ye bana bɛ mɔgɔ min na dɛ an ka taa fura san k'olu furakɛ or i bɛ se ka mɔgɔ miliyɔn tan miliyɔn kɛmɛ ka f'u ye dɔrɔn n'i y'olu kunnafoni k'a fɔ ko n'u ye ji de min a bɛ tan donc olu t'o faamuya olu ka réaction fɔlɔ y'o de ye bɔn donc an b'o kɛlɛ de la ni ne taara mɔgɔ mɔgɔ fɛ u b'a ɲɛna ko ne ye geribu de ye ɛ gouvernement jamana wɛrɛw ye ne wari di ne mali ma ko ka ne kalan ne kalanna ne bɛ baara kɛ ni minɛn min ye o ye financement ye ko k'o di yan o tɛ kɛ ka sɔrɔ donc ne a fɔyɔrɔ tɛ ne bolo parce que tribune tɛ ne bolo aw de bɔra aw kɔ ka politiki mɔgɔw to yen ka na ne nɔfɛ bon ni ne m'a fɔ ne bɛ n yɛrɛ janfa bon n'i y'a fɔ cogo dɔ la min bɛ mali siniman kunna bi o b'a fɔ ko i kan b'ale de ma bon min minisiri min bɛ a mali siniman ko kunna seko ni dɔnko bolo o b'a fɔ k'i kan b'ale de ma ɔri yen bɛ falen falen olu bɛ pilasi de la u bɛ taa o ne ye baara in daminɛ a san bi naani de ye nin ye minisiri min falenna ne t'a da dɔn ne bɛ taa minisiri dɔw fɛ yen an bɛ ɲɛn ninnu ni ɛlimokitari ni fɛn ninnu ne bɛ taa fɛn fɛn fɛ yen n'i taara a si ma deli ka dɔrɔmɛ kelen di yan ni n taara u b'a fɔ ɛ sidibe a fɔra ko ne yɛrɛ ka biennale organise sikaso ne yɛrɛ tɛ ka se k'o kɛ o e bɛ na yan nɔ ko ne ka wari d'e ma a tɛ a si a bɔn n bɛ mun fɔ u ka wari tɛ o mɛ faama dɔw de fana ka kan k'a d'u ma ou bien faama k'a fɔ ko aa an b'a fɛ ka nin kɛ n bɛ nin d'i ma bɔkari u t'a di bɔn donc o man ɲi o faamuyara kumakan wɛrɛ foyi wɛrɛ t'i bolo an ka se ka kuma kumakan min bɛ ne bolo o ye foli de ye ɛɛ an ka television foyi Awɔ. an bɛ dugawu kɛ hali bi ala ka taɲɛ d'a ma se bɛ ala ye ala ka taɲɛ d'a ma Amina. a baarakɛla minnu b'a bolo a ka baara nin a ka bila kɔrɔ ye a kana bila dɛsɛ ye Amina. ɛɛ a ka baarakɛyɔrɔ nin jamana nin ala k'a ɲɛmajɔ parce que n'i y'a ye an bɛ television ko kuma ninnu ni fɛnw fɔ jamana ɲɛ jɔlen don maintenant jamana minnu bɛ jamana ɲɛmaa la ala ka ta fanga jamana ta fanga d'u ma parce que jamana ta fanga ye fɛɛrɛw de ye aw yɛrɛ fɛn fɛn bɛ yan nɔ a bɛɛ ye soldat de ye mɔgɔ o mɔgɔ bɛ mali kɔnɔ an bɛɛ i ye dɔgɔtɔrɔ ye o i ka yɔrɔ la e ka kan ka mali lakana e ye kunnafonidila o e ka kan ka mali lakana donc fo o de ka don i kɔnɔ ka dɔn ko fasoden ɲumanya an bɛɛ de jɔyɔrɔ b'an bɛɛ de la donc hali bi ala ka jamana ɲɛmaa ala ka fɛɛrɛ d'a ma ala k'a tɔgɔ d'a ma ala k'an ka bɛɛ nɔgɔya ala ka dugawu minɛ an lamɛnbagaw hakili la a ye caman faamu ne fa ka nin kuma in na ni laseli ninnu de tun b'an bolo ka lase aw ma an b'a fɔ aw k'an bɛn don wɛrɛ ni ala ka jɛn ye